apo ndikulandireni mu pulogalamu inanso ya kangaude Kangaude amakhala akusokola nkhani kuchokera madera osiyanasiyana, nkhaninso zosiyanasiyana. Lero lino ndili kuno ku Blantyre, kuno kukhale ku Bangwe. Eh, ena amati kwabisani ndithu. Bangweyo alipo eh, madera ambiri. Kusatiranso mkulu wina amene ndimamudziwa ndi dzina lakuti Simon, ngakhale silimandimvekera bwino ndimakonda la john john mwaseka kutchula john john yeah, ah, john john ndaseka eh, chifukwa chani ah, nanga si john john ndi dziko eh, eh.
ndiye mumadabwa kuti john john amatchula munthu eh, ah, basi anthu anangondipatsa john john chifukwa chani kuti chifukwa ndakhala kwambiri ku john eh.
okay uli ndi nkhani yako yoti mwina tipange share munthu amene wakhalako ku south africa nthawi yayitali koma mwina choyambirira tiyambe ndi dzina lenileni kumudzi ndi kuti komanso mwina ulendo wopita ku joni munapitako liti okay ine dzina langa ndi simeon ndeule kuchokera kwa vumbwe komwe timati kumulambala okay eh, ku joni ndinapitako 2013 mm. Ehe, ndabwera last year chabwino so kubadwa uh, munabadwira kwa vumbwe komwe eh, ndinabadwira kwa vumbwe okay eh, makolo ndakumeneko ndithu mm.
eh, kumaphunzira sukulu yeah sukulu yanga ndachitira patunga secondary school okay eh, primary nso patunga chabwino eh, so ganizo lopita ku joni linabwera bwanji ah ganizo lopita ku joni linabwera poona kuti ndinaona kuti mwina ndikapita ku joni zinthu zitha kukandiyendera malingana kuti sukulu sitinachite bwino yayi mm. ndeno ndinaona kuti no, chabwino poti sukulu sitinachite bwino koma tipite ku joni tikathe mwina kusaka makobidi mm. poti kumene kwanzathu samalira sukulu yayi mm. eh, kodi ndizoona zoti samalira sukulu Yeah, eh, ah, pali ntchito zambiri zosalira sukulu mm. pali zina zolira sukulu mm. eh, koma mwambiri ife tikapita kumene kuja timakagwira ntchito zake zosalira sukulu okay
so kuno sunagwirepo ntchito ina iliyonse ayi ndinangolemba mayeso a form 4 asanatuluke mm. ndapezeka ndanyamuka kumapita mm. eh, moti ma results sindimadziwa kuti anayenda bwanji ndinali nditapita Mm, akulu munkafunako kwambiri Eh, ineyo olo mukanakhonza Eh. ku joni mukanapita nakapita chifukwa passport yanga ndinkankanayo ku sukulu ndi form 3 ili m'thumba ndinapanga passport ndili ku sukulu Mm. eh, eh, ndimanena kuti ineyo sindingakhale ku malawi ndikhala nditapita ku joni so pa maiko onse munasankha joni chifukwa chani Ah, kumeneku ndi kumene timaona kuti zinthuzi nthawi zimayendako.
imeneyoyotu nthawi imeneyo Eh, chikhumbokhumbo chomanena kuti koma ine ndipite ku john eh, chinabwera poona kuti cousin wanga anali konko ndi m'bale amene ndimafuna ndilandire anali ali ku john okay eh, ya ndiyeno ndi amene anandiyitanitsa kupita ku john eh.
mwanyamuka ku john munayenda bwanji Ah, ineyo mayendedwe anga anali ovutirapo kwambiri mm. ndikukumbukira ndinanyamuka past 2 makolo akugona osadziwa kuti mwana wacho- wachoka pakhomo anadzazindikira patatha 2 days kuti sindikupezeka komanso palibe information ina iliyonse munthu ali nayo kuti ndili kuti chifukwa nthawi imeneja zamafoni zinali zovuta mm. umachita kubwereka foni ya munthu kuti uwauze makolo kuti mwina mwanani ndasuntha kaye pang'ono ngakhale ndinachoka pakhomo ndinakhala m'Blantyre wiki yathunthu basi imene timati tikwere ankangotiuza kuti ikubwera ikubwera ndiyeno timakhala m'Blantyre muja kumayidikirira kuti basiyo ikabwera ndiye tikwere tizipita ku joni akulu munali munthu wozunguza kapena ndikuti ndinu munthu wozunguza chifukwa okay ulendo wautali ndikungokuganiza kuti mun- mwana uchoke osatsanzika makolo
eh chifukwa makolo anga sankafuna ndipiteko ankandikaniza kuti ndipitirize sukulu komano ine khumbo langa linali ku joni ndiye ndinapanga pasipoti mwamseri osadziwa tsopano chuma chinachokera kuti chopangira passport Ah, chuma kwathu kunali ng'ombe zambiri za mkaka mm. ndiye mumadziwa zachinyamata tikapita kukasiya mkaka timakhala ndi madilo athu paja Bvumbwe ndi mkaka ndo ndi- Yeah. ndiye umakhala ndi mabuku amene amalemba malita zako ndiye ndinalinso ndi buku langa lapadera limene makolo sankalidziwa so kukasiya mkaka wa makolo eh. pambali pake mkakanso wako munthu eh, anga ndasiya 50 liters ndimauza kuti mwa makolomo muikemo 40 liters buku ili muikemo 10 liters ndiyeno buku ili dzina lake linali dzina lina ndiyeno pokalandira paja ndimalandira za makolo ndikulandiranso zanga kuseri eh chabwino imeneyo inali process tsopano ti- ti- tifo- nthawi ima- i- i- imakhala kuti ikuchepa pano tifikepo ndithu pa pakatikati mwanyamuka wa ku joni Eh. kapena tinene kuti basi akungoti ikubwera inabwera basi basi inabwera koma ngakhale basi inabwera ndinadziwa kuti ulendo umene ukhala wamavuto chifukwa ngati tatha wiki tili mblantyre ati basi kuchokera ku joni idzanyamule anthu kuno chifukwa iyeyo amene abasi ajakhani mabasi angapo kuti ngati ina ikubwera kuchokera ku joni umabwera kuno ina ikhale ikunyamuka ndiye titakwera ulendo woti una- so two days makolo anadziwa muli mblantyre muno musanafike ku joni chakudya chitandithera wiki ndinalibe choice koma kubwereka foni kuwauza kuti mwananu ndasitaka muno blantyre ndalama zimene ndinatenga zatha ukupita kuti ndikupita ku joni ndi pamene no makolo amatumiza munthu kuchoka kumachinjiri kundibweretsera ndalama kuyenera kuja chifukwa amene anadziwa kuti basi palibenso tingamubweze mwanayo wavomereza kuti akupita ku joni ife tilibe china chilichonse chimene tingamuuze tingomuonjezera ndalama Basi, ulendo ndalama. wauyamba kale Ulendo wauyamba kale. kwinaso amangoti mwina tipumetu Ah, kuzunguza ine kuzunguza ndimazunguza yesi koma ndili wang'ono oh. eya komano munthu umafika saizi yoti no wakula ukuziwa zomwe ukufuna kudziwano zimene ukufuna chimene chinandipangisa kuti ndinyamuke ndizipita ku joni kunali nokukula kumeneko Oh, chabwino pozindikira kuti makolo anandiyitanitsa nthawi ina yake ndikundiuza kuti mwanawe ineyo tsiku lina lake anali abambo anga amenewo anandiuza kuti iweyo udzakaka kwele- udzakwatira kukakhala kubanja kwako sikuti ndizakupangira china chilichonse kapena ine ndidzapeza pakhomo ndamwalirapo ndiye kuti iweyo udzapeza kuti ukuvutika chifukwa chonena kuti sunazipangire wekha zinthu pamene atandiuza mawu amene ndi pamene ndinalingalira kuti ah, makolo awa akunena zoona chifukwa ndikakula sikuti makolo adzapeza kabano ndipasandirapo ndeno ganizo lopita kucho- kujoni ndinalilimbikirano chifukwa cha chimenecho Eh. so yabwera basi kuyenera Mm.
mm. tinakwera mbasi basi ya anthu ndinakhalira kileti ya plastic mu kansewu ka mbasi muja makhala kumipando kumipando kakulidwa ka Kakolidwa mbasi muja kambacha. ine na basi anthu wa- anthu 65 mnakwera mwa 120 kudzadza basi cha nkufika kuti line yonse ija munthu sungaluse pamene ndinakhala ine panali pompo mpakana kukafika osati pa mpando koma pa plastic ndiye ulendo wake unali wautali kwambiri komanso wawa wowawa mm. chifukwa unali ulendo wa 3 days koma tinauyenda 2 weeks kunali basi kuonongeka munsewu kungoyenda pano ndi apo basi yaonongeka ndiye kumati adikira dikira mamakeniki achokera ku malawi moti mene ninkafika ineyo ku south africa ndikuoneka ngati chinyawu zimene navala nsapato pochoka kwa makolo anga nsapato inali kuphanzi kwa 3 weeks tam 3 weeks ndisanavule ndisanasambe kwa fana na ufuna ulendowo sindimasamala ndikuoneka bwanji bola ine ulendowo ndikaufike Eh, so joni yake inali ya kuti Tipa- tikamati joni tili Eh. cape town durban so mumapita kuti ndimapita ku cape town
ndi kutaliso kwambiri kutaliso kwambiri koma kusadziwa nanga si ife timangomva ku joni nde sitimadziwa kuti ku joniko tikafika ku jubeki umayeneranso uyendeso tsiku lonse latundu ngati wanyamuka 6 madzulo udzikafika so kaya basi yomwe munakwerayi imapitirira kwa cape town ayi imene imathera mu johannesburg ndikulumikiza mu johannesburg johannesburg udule tikiti yopita ku cape town basi ina imene ya mwafika ku Joni eh. ah, ndafika ku Joni Ndinafika ku Park Station kumene ndinasitakaso kachikena. Zinapezeka kuti cousin wanga amene ana- andidulire tikiti ya basi sanadule tikiti ya basi. Ndinafika ngati Friday iye uja Oh, so the plan was kuti mukafika ku Johannesburg. johannesburg akudulirani kumeneko mukapeza kuti akudulirani kale tikiti ina Eh, ine nali nitali- nitapereka ndalama kumudzi kuno anangondiuza kuti nditenge ndalama nimpatse mkazi ache ya transport yochoka cape town ya johannesburg kupita ku cape town iyeyo akangondidulira tikiti ndalama nditha kuyisiya kuno kwa mkazi ache eh so inu munayisiya kumudzi kuno Ndinayisiya ndalama. kumudzi kuno.
iye uja kuti akudulire tikiti Andidulire tikiti. mwafika ku park station kufika ku park station kunapeza zokuti tikiti sinadulidwe ndiye tinaona kuti no tinalibe choice komano tiziyesayesa kuimba mafoni kuti mwina angadule tikiti and zimene anandiuza zinali zokuti ubwe- ukwera train kunena sitima inyamuka lachiwiri ndatha 3 weeks munsewu ndafika friday ku johannesburg komanso ndidikirire train ikubwera lachiwiri so friday saturday sunday monday ndikhalenso ndili park station muja ndikugona mmene muja kudikirira train kuti ikabwere lachiwiri ndiye zinachitika mwayi poti nthawi zina amalawi timatha kukondana ndinakumana ndi mkulu wina kumeneko tinalipo amalawi ambiri koma iye uja anangondisankhapo ine ndikubwera ndikufunsa mwana iwe kodi ukupita kuti paja ndimaoneka wang'ono pa gulupu yonse pamene tinali ndikuti ndikupita ku cape town kwa cousin wanga ndiye akuti wamuyimbira foni ndikuti eh, akuti bwanji ndikuti akuti ndidikire sitima ibwera lachiwiri akuti azopusa zimenezo tandipatse chani nambala yake ndinampatsa nambala yake kumuyimbira munthu uja nde anamufotokozera kuti aise mbale wako umene akuonekera akuoneka zokuti sali bwino mmene akuonekera kuti utamuona sanadye chani ndiye ukamamuuza kuti adikire lachiwiri imene ndiyosagwira ndiye pasavute ine ndimutenga ndizikakhala naye ku pretoria iweyo no basi utamdulira tikiti olo apo bii pompano kamudulire tikiti munthu anyamuke azipita ndiyeno anayesetsa ndithu anadula tikiti ya basi ija eni mkulu uja ndi amene anapita pa kaunta kukandiyankhulira panthawi imene nafe english inali ija yovutirapo yoti no unangoloweza mm. ndiyetu ukayiyankhule yonse pa kaunta kuti ufuna utenge tikiti zinali zovuta ya, ya, ya, ya, ya ku secondary Ya kapena ku kusema- cdss Eh, ya ndi anakayankhula ni ali iyeyo ndi anandipasa tikiti yanga ya basi and iye uja anandipasaso 30 rand imene kwa ine ndinaidelera ndrama yochepa kusadziwa zoti ndi ndrama imene inali zambiri ku johannesburg and anandiuza ndigule nsima ya 10 rand 20 rand ndisunge mthumba pa ulendo wanga ndizigula zakudya ndiyeno ndinakwera basi kuyambapo ulendo wa ku cape town umene tinawuyenda usiku wonse kukafika cha ma 10 mmawa lache chakum'mawa eya ndi pamene nkhazini wanga amabwera kunditenga kupita naye kuntchito kwache iye uja ndikupitanano wazinzake nkubwera kuzanditengano kulowerano dera limene iye uja amakhala yeah.
sopano um, mwafika ku joni mkomwe mmafuna cape town Mu- mumabwera pakatipa tisanene za mwina ulendo mabwera ulendo unowu koma chichokeni mwa 2013 2013 pakatipa mwakhala mukubwera ayi ku malawi sindimabwera simumabwera -ko ayi sindimabwera munadana nakotu kumalawi ineyo ndinali munthu wa busy kwambiri mm. ndimagwira ntchito january to january okay e, chifukwa ndinachita mwayi kupekumana ndi azungu kuti ali ndi mahotelo ndi macomplexes ndiyeno nthawi zambiri ineyo zimandivuta kuti ndingakhale pa holiday fana kuti ndimakhalanso pakhomo pawo pompo mm. ndiye akakhala kuti ntchito yatsekera amafunaso ndikhalenso pakhomo ndidzathandizanso ziwiri zitatu mm-hmm. kwalanso kupangira pamenepopo mwana wawo wamamuna wa bwana wa abwana mm. amene anali ngati kam'ng'ono wanga ndiye mwana uja samalola kuti ndingakasewere ndi munthu wina samalola kuti ndinyamuke ndipite ku malawi amati kuti ine ndikachoka kodi adzisewera ndi ndani ndiye makolo anandinyengera kuti "Ah, iwe mwanayo ndi iwe uli munagwirizana ndiyeno kuti uchoke iweyo pakhomo pano amakhalapo yekha sigwire ndi zovuta kuti ino angalole zoti ungapite kwanu ku malawi chifukwa mwana ndinu mwapanga bondi kwambiri mm. and relationship, relationship yanu ili bwino mm. eh, then ndinangoonabe kuti komanso ndiye kuti mmaona so kandalama kamalowa Yeah. Nanga si ndalama zimakhala kuti zikulowa eh, apopo nthawi ndinali ndi ma advantages ambiri pa ntchito yanga mm. chifukwa number one nyumba inali yaulere mm. yolipira yaulere ndinali mu complex mmene amakhala bwanamo mm. two dstv imalipira ndi kampani three galimoto ya kampani mafuta ndimatenga a kampani so ine ndinali ndi zinthu zina zimene ndimapanga benefit pa ntchito paja so ndalama ikamabwera kumapezeka zoti mwina ndiyongosunga ndi kupangira zina ndi zina Eh, ya, koma sindima- osati kulipira dstv Ayi. kapena renti Ayi. kapena mafuta a galimoto ayi ineyo ndiye kuti ndalama yanga ikabwera imakhala yongothandiza makolo kumudzi inenso kuzithandiza koma makolo kunoko m- mayankhulana kwambiri Chabwino. Eh, ndi ndimati amati akandiyankhula Mm. kuti tikufuna kuti utigulire chakuti chakuti palibepo mwezi umene ndinaphonya makolo osalandira ndalama ngakhale ndakhalako zaka zonsezi Mm. ndimatumiza ndalama mwezi ndi mwezi tsopano ntchito yeniyeni kupatula ya mwanayi ndi ya Eh, kunyumba eh. koma ntchito yeniyeni yomwe mwafika nkumati munthu ine ndikugwira ntchito eh. ndi ntchito yanji Ineyo ntafika kuti ndikugwira ntchito ndimayenda ndi abwana anga akazi m'mahotelo amapanga za interior design okay ndiye timapeza kuti hotelo ikamalizidwa kuti yatha timapita mmashopu kukagula mipando kukaona matailosi kuti afuna aike mtundu wanji ndiye ndinali ngati no ngati timati ndi personal assistant wa bwana yanga titangotero chifukwa kulikonse amafuna ine ndi eh, kuwathandiza iya Eh, ya. kupanga izi kupanga izi Ku- adzindiuza tapita utenge icho mushopu muja tatenga icho ndichione pano ndikuwaonetsa adzindifunsa bwanji chimenechi wachikonda ine eh, kapeti yabwino imeneyi ndezi ndakinano basi nangochitika kamwayi kuti ntchito zake zinazo kuti umangoyendayenda ndi abwana so ukukondedwa ku nyumba chifukwa kuti kukhala ndi mwana Mwana. komanso ukabwera ku, ku, ku shop uku akukukondanso kuti ukuwathandiza kuti zinthu zikuyenda eh kwambiri and sindinganame ineyo ndinali munthu mmodzi amene ndimakondedwa kwambiri ndi abwana anga chifukwa chonena kuti ndinapanga discover kuti iweyo ndi abwana anga abwana ako akaka- akazi mukadzakhala kuti mukugwirizana e ndiso mwana wawo nthawi zonse amangotchula dzina la iweyo pamakhala kuti pamene azungu atha ozivuta umakathano kupanga chinthu cholakwika amati mankulu. mwana akumukonda munthuyi ndinakhulitsapo galimoto ya abwana anga okukhulisa ndinimayitulutsa mgaraja ndikuyimenyetsa abwana anga mmalo molusa anangoti ndikonzetsa koma anali munthu oti ali ama- ndikankalipira choka achoka mwana wanga asewera ndi ndani pamenepo amakhala ndi nkhawa kuti zitachitika titamuuza kuti iweyo wapanga zakuti zakuti kodi mwana wathuyi angatsale naye ndi ndani nde ma advantage ake anali ngati ati anali ngati amenewo chabwino um, ulendo wanu opita ku south africa unali ulendo wako onena kuti ndi owawa mmene wanenera komanso kubwera ku malawi kunokonso ulendo wako wakhalanso owawa owawaso kwambiri so e, unali ulendo nthano yoti no mm. panatuluka misonzi yambiri ponyamuka ulendo ku- kuchoka ku south africa ochoka south africa kumabwera kuti ulendo uwu ukhale owawa kuchoka ku south africa kubwera kuno makamaka pamoyo chinachitika ndi chani Ah, ineyo ndokuti pa moyo wanga chinachitika nchokuti ndinakumana ndi akuba chama 7 madzulo Mm, linali liti limenelo ah, ndinganene ndi july last year july 2024 2024 kumadate lenileni sindikulidziwa mm. ndiye zinali zokuti ndimatsitsa munthu ndipo zindikira kuti kunali kutada pang'ono ndinali kuti, ah, o munthu oti wampasa lift ameneyo eh, munthu wakuti ndimatsitsa ndiye kuti pazifukwa zina zoti ndingangoneneratu ya ndampasa lift Eh, ya ndiye atatsika munthu uja anapeza zokuti anayenda distance koma potsikapo cholinga chinali choti akwere minibus apitirize ulendo chifukwa chonena kuti nsewuwo unali wokumbika ndiye galimoto ya ine imene ndimayendera ndimayendera galimoto yapansi kwambiri ndi msewu sumagwirizana ndiye ndinamuza kuti utsike pano ukwere minibus and anali atatsala pang'ono kufikanso osatinso 5 minutes mwina 3 minutes mm. ndiye atatsika ine nane ndimudikira mpakana alowe minibus kenako ndinyamuka ndizitani ndizibwerera ndiye ndinali kuti ndakhota kale matayala kuti munthu naye ndikutembenuka galimoto ili mugiya ndaima pamene paja mahazard anga ali on ndiye uja atayenda ineyono ndinamuona kuti amabwereranso mbuyo pang'ono ndiye ndinkaona ngati wayiwala chinthu ndiye ndinadzatsitsa windo la ku left ndikuwerama kuti ndimuyitane chozangowerama choncho kuti ndimuyitane phewa linakhala ngati lakwera mmwamba mutu wagona ukakhala ukufuna uyitane munthu window inayo mutu umakhala wape wowerama umayenera kuti ukhale ngati ukusuzumira ukusuzumira ndipo ndo phewa linali mmwamba kwambiri anangoyenda akuba kukhomo kuchitseko changachi maganizo awo anali ondiombera mutu ndiferetu anapeza atandiombera kuphewa pamusi pa phewa apa ndiye atandiombera pamenepa anandiombera 5 times okay anaombera malo amodzi 5 times ndiye kuti ife sitinkadziwa kuti malowo ndi 5 times tinakazindikira titapita kuchipatala chifukwa chonena kuti amati akaombera uku zimatulukira uku ndikalowanso pa, wi- pa, pa windscreen katulukanso ndiye ndinagwa pansi m'galimoto muja chifukwa chonena kuti galimoto ija inali mu giya inenso koma kuchoka mkhosimu kupita kumusi kunasiya kugwira ntchito chifukwa chipolopolo chimodzi mkati mja chinakakhota kukakanda msempha wa spine mkati mmene mkati momwe muli chituluke chipolopolo eh, chimene chimodzi chinakapanga zimene zija komanso ndikuomberanso mapapo a mbali ya uku so nthawi imeneyo ndimapumira mapapo amodzi nde nditagwa pasi mwendo unaongoka pa chomemerera uwu uli pa clutch galimoto ija inayamba kulira mwamphamvu ndikuyamba kuyenda nde panali pafupi ndi pa polisi ndiyetu galimoto ija inadzayenda ka distance itayenda ka distance ine ndili chigwereni m'galimoto muja Ina- so sukudziwa chomwe ukuchita ayi sukudziwa chomwe ukuchita Ineyo- koma zangochitika kuti mwendo wa- uli pamoto uli pamoto chifukwa ndinali kale ndili pamotopo Mm. Eh, nanga sinakhala Kwena kodi ukufuna uzitembenuka?
ndizitembenuka kachifukwa ndinaombeledwa komanso miyendo ikuku kwasiya kugwira ntchito mwendo unaongoka straight kaponda moto onse uja uwu kuongoka kaponda clutch galimoto ija poti inali mugiya imayenda koma yopanda kubalansa ndiye munthu amene ndinali naye uja anadzamva kulira kwa mfuti anazindikira kuti munthu uja waombeledwa ndiye ataona galimoto ikuyenda maganizo ake ali a munthu uja ndiye kuti amphonya ndiye galimoto inayenda ndikufika pa seko titaonera pa roundabout ndikukhotera kumanja ine chimene nthawi imene ija ndili chigwereni sindikudziwa chomwe chikuchitika ineyo pamene ndikungodandaula kuti ndigunda anthu munsewu O- o- so you mean kuti umadziwa chomwe chimachitika ineyo ndimadziwa koma sindinakatha kudzuka chifukwa chonena kuti thupi langa lonse linali shutdown panalibe chimene chimagwira ntchito mikono chani ndiye inapeza zokuti itakhota paseko kukhotera kumanja inayenda galimoto inenso nkumadabwa kuti kodi ndani akuyendetsa galimotoyi chiongolo chija ndikumazungulira kuti kukhota bwinobwino ngati munthu wakhala pampando akumayendetsa galimoto ija itakhota kumanja muja inayenda distance inakakhotanso kumanja kachikena koma chodabwitsa ine so ineyo si- si- ndikufuna ndimvese Eh. amene akuonera apaso amvese Eh. galimoto imakhota imakhota koma Opanda mulibe chipani. munthu woti akuchu- aku- akuyendesa Mi- mapanzi angawa ndi amene akungopemerera komanso ili pa kalasha ndiye kuti zimachitika zoti kalasha ikupsa komaso galimoto ikuyenda chifukwa imasowa balance ndeye inakhota ndithu olo nane mwini wangane nkumadabwa ndikumazifunsa mafunso kuti kodi ndikagunda ana munsewu kapena ndikagunda nyumba ya eni zindithera bwanji Nkhawa Koma langa umene nali- ndi usiku umene.
usiku
ndiye inakakhotaso kachikena kachikena inakhotayo inakhotera ku polisi and galimoto ija anapeza itakhotela ku polisi pa mpanda olowera ku polisi chifukwa yonena kuti panali ngati pakachitunda kalasha wapsa ilibe mphamvu inadzazima complete itazima magetsi anali on batire kumatha pamene paja nde munthu ndinali nawo uja anathamanga ndikubwera pati so pamene munthu uja amayisatira galimoto amayitsatira akuba amenewa athawa ayi akutsatiraso galimoto sanathawe amayitsatiraso galimoto amafuna aone kuti ndikathera pati chifukwa amadziwa kuti no matter what amene uja tampeza ndi zipolopolo zoti awombera amadziwa kuti munthu tamuwombera amadziwa kuti phewa linali lili bwanji nthawi imeneyi sindimamva china chilichonse chifukwa chonena kuti mtsempha spine umene umapangitsa uzimva zinthu unali utakhuzidwa so kuti olo munakhala munthu otche mapanziwa ni moto palibe chimene ndinakamva and phewa zoti ndinipululu sindimadziwa ine ndimangoziwa ni munthu ine ndi wamoyo nkhawa yanga ina lino china chake chikuchitika chikuchitika ine nkhawa yanga ndimangodandaula kuti makolo kwa ine ndinachivomereza kuti basi tsiku langa latani lakwana koma makolo aziti chani kodi makolo aja anena kuti chani chabwino abale ndi anansi aganiza bwanji ndiye nangololera kuti okay ngati tsiku lakufa likakwana limakhala lakwana palibe chimene ndingachite koma chifukwa yonena kuti mulungu naye amapanga zinthu zake zoti ife anthufe sitingazione chifukwa galimoto kuyendayo inali mphamvu ya mulungu and kupolisi imene inakhoterako sikuti galimoto ingangokhota opanda driver ndiye kuti mulungu ana- amadziwa chimene amachita O- mukukhulupirira kuti alipo amene amayendesa amenemo koma si munthu eya si munthu ndinali chigwereni koma chiongolo nkumakhota ngati munthu akuyendesa galimoto ndiye ndafika ku polisi munthu ndinali naye uja wabwera anabwera kugogoda pa chitseko kuti nditsegule Kwa- kugogoda kukhala kuti amene namutsitsa uja mm. nakasiya uja amatsatiranso galimoto mm. koma moment anango ai- nga- moment anangoona galimoto ija kuti ikufuna ilowe kumpanda wa polisi yazima anazindikira kuti "Oh, munthu uja waomberedwa chifukwa anadziwa kuti ngati anadziwa amaona kuti ngati galimoto ja inakalowa ku polisi kujako ndiye kuti ndili moyo koma inazimira pa gate lolowera ku polisi anathamanga ndikubwera ndikumagogoda mpakana munthuyo amalira panja paja tatsegula chitseko koma ine ndili chigwereni mawu kuti atuluke amakanika fanana mapo pambali awo nawonso samagwira ntchito chipolopolo chinakhuza ndiye ine ndimanena mkati muja kuti chiswani galasi koma anthu aja panja paja samanimva pera voice yanga singapite patali oso mkati ndimauza kuti chiswani glass Eh, ndimauza zoti aswe galasi koma uyu amakakamirabe pachitseko paja ndikumalira pamene paja nditsegule chitseko so pamene ndifuna ndimvetsetse apa nthawi yomwe umasuzumira kusuzumirako ndi nthawi yomwe unaomberedwa nthawi imene ndinaomberedwa glasi linali lotsika linali lotsika koma anthu aja samazindikira kuti mbali yawo glasi ndi lotsika amangoona mbali ya driver nanga samadziwa ndilimo ndine nde amaona kuti tipite amangoganiza kuti mbali yake yomweyi okay so you mean kuti nthawi yomwe umasuzumira umasuzumira mbali yawo nthawi imene ndinkamusuzumira munthu yo ndimuyitane amandiwombera ndinasuzumira mbali ya pasinja kumene ndinatsitsa Eh. galasi koma zinachitika amene anthu aja kuti akaganize kuti no tipitenso tione mbali inayi analibe anapeza zoti anthu aja amangolimbana ndi mbali yanga ija inenso kuti ndikakhale ndi chiganizo kuti chokuti ukuku glass lake kunali lotsika samadziwa inunso mwaganizonso ma pamene mindset yanga inalinso basi sindingaganize zoti so glass ndozi olo ndinakaganiza palibe chingachitike kuti ndiyankhule samanimva chabwino ndiye anapeza zokuti akuba ajanso ndikubwera pati pompaja kwa chifukwa chonena kuti unali ngati chakumadzulo anthu ambiri sanawaone ndiye palibe amazindikira kuti anthu ndokuba ine ndamene ndimadziwa kwasa munthu ndinali nayeyu olo anakhala kuti amadziwa ndakuba iye nkhawa yake inalipo kuti ine nditengedwe ndipite kuchipatala basi za anthu ena osamasamala so akuba aja anafikanso pa- pamalo omwe aja. anafikanso pompaja and anaswa window la galimoto anali akuba kuti anditulutse anamfunsa munthu uja tiswe window kuti mongati apereke permission nanga anaziona munthu uja ali ndi ine anadziwa kuti mkulu watsika mgalimoto uja ndi uyuyu ndi uyuyuyu eh? tiswe window nde anapeza zoti anawauza zoti eh, iswani window ndiona amakati ngati mwala anthu ndikuphwanya window la mbuyo la passenger ndikupisa mkono kutsegula chitseko chimene chija ndikudzatsegula chitseko changa atatsegula chitseko changa anadzazindikira kuti munthu ndagwa pansi ndili chigwereni koma ndagwera mpando wa mbali inayo kuti miyendo ili mbali inayo ndi pamene anthu aja amandikoka mgalimoto koma pamene zimachitika zimenezo inali galimoto ya polisi ina inkafuna ilowe kumpanda kucha itayima mbuyo mwanga nanga si ndatchinga nsewu singalowe anthu aja aunjirira padzadza pamalo paja kuti aone kuti chingachitike ndi chani ndiye atatero anapeza zokuti no apolisi aja anauza anthu tengani mumutenge mumusiye pakonapa so anditenga mgalimoto muja andilowetse chamkati ndithu nde ndikakhale pakona nde anandinyamuladi anthu awiri pamene amandinyamula anthu awiriwa munthu amene ndinali naye uja amanditsatira mbuyo chimene anachita iye anangotenga awiri ananyamula anakunyamula ndi akubawa Eh, okubacha so akuba amene anakuomberawa ndi amene anakunyamulanso ana ndi amenenso ananinyamula nanga si apolisi amauza kuti tabwe- mubweretse pakonapo koma pondinyamula suja amangondinyamula cho chabechabe amadziwa kuti anthu aja alipo kagulu pamene akuninyamula ine ena atsala mbuyomu kumaba zinthu za mgalimoto plan inali imeneyo and anandiberadi zinthu mgalimoto mmene mu mif- mifuti ndekuti abisabisa ndi ananinyamula kundipititsa pakona apolisi amuuza kuti mkhazikani apa amati akandikhazika ndimangogwa ngati chiguduli chifukwa ena kuti kupeza balance panalibe panalibe imene ndingachite ndiye anapeza zokuti anandibera foni mgalimoto anatenga zinthu zina komanso munthu ndinali nayeyu chimene anachita iye anangozula makiyi a galimoto ndikuwayika mthumba mwake kuti anaona ngati ndi amene A- ang- akhoza kuba chilichonse koma galimoto asabe asabe anangochotsa makiyi nkuika mthumba ndi pamene apolisi amamuuza kuti ambulasi itha kubwera koma imachedwa itha kutha 2 hours isanabwere chifukwa malo ano ambulasinso amaopa chifukwa ena kuti akabwera amatha kuyimbiridwa mafoni kuti kuli matenda so amakhala ali akuba amene aja nthawi zina akabwera anthu aja amaberedwa zipangizo zawo chanchani ndi amaopa masiku ano kupezeka ma location okuti ndiopsa amene pa- pa- pa- pokapoka papezeke pali magalimoto a polisi atani a- awapange escort ina patsogolo ina pambuyo ndi apolisi anamuuza kuti zitha kuchedwa ndi iyeyo uja pozindikiranso kuti munthu uyu munthu wayenda naye ine ndi amene ndinali naye kodi akafa abale ake adzanena kuti chiwembu wapanga ndi ndani si adzandiganizira ineyo ndi pamene anapitatu mumsewu kuyamba kumafunsa ma transport ndiye zinali zovuta kwambiri chifukwa amatha kuipeza transport akangowauza anthu aja kuti munthu waomberedwa ndikufuna mumutenge kuchipatala anthu amakana kuti ifenso sitikufuna nafe tikaomberedwe mpaka inafika saizi yokuti anayamba kumapanga offer transport kuti olo atha kupereka 10000 rands imene ndi ndalama yambiri kwabasi mm. iye uja amanena kuti po- ngati mungamutenge munthu uyu ine ndikupasa ndalama ine nditha kupereka ndalama ina iliyonse 10000 or whatever mukufuna koma ine ndingofuna munthu apite ku- ku chipatala and chipatala chake chinali sopatali inali drive ya 10 minutes or 15 minutes so ziku- ziku- zikusonyezeratu kuti moyo wa ku south africa ndi moyo woopsatu ku south africa moyo ndi woopsa kumene ku maliro sinkhani and anthu izi timaonazi kuti munthu pamsewu angomuombera ya tikumva maliro akubwera kuno ku malawi aomberana Z- zimenezi zili paliponse pali ponse and eh, ndi zinthu zokuti pakali panopo zinafika pokuti posauzana mm. ya chifukwa mfuti uku amagulisa ku shop and mfuti ukuku ndizoti anthu ambiri amakhala ndi access ndi mfuti za illegal mm. zosavomerezeka inenso mwina munagulapo mfuti Ah, ineyo nde mm. ndisaname mm. sindinagulepo mfuti mm. koma chifukwa ndimacheza ndi mwana wa bwana anga mm. ndiye anandipatsa imodzi koma osati ukayenda nayo mm. ndizikhala nayo pakhomo akupatsana bwana mwana uja mwana iye anatenga so even imodzi.
mwana wa bwana anali ndi mfuti Ah, ah, anatenga iye imodzi ne imodzi ndikudziwa kuti pakhomo pathu padzabwera okuba Mm. Ndikuti Timaombera chonchi. iwe ndi ine tidzakhala kuti ndi bamukulu anga tili anthu atatu endi amandiphunzitsa kuombera kwa mfuti koma mfuti zake zimakhala zophera mbalame nde timapita kukasaka mbalame ngati nkhanga zija ndi adzikandiphunzitsa mmene timaomberera ndi chonchi chonchi chonchi chonchi chonchi eh. chabwino Ti- ti- tipite kaye ku break kenaka tibwerenso tipitirize uh, i understand ndiwo munthuti mmene wabwera kunoko uli kuchipatala komwe tinene kuti ku Kachere komwe ukupanga ma physio tufuna timvese kuti moyo wako mmene ukuyendera bwanji koma tikamazapitiriza zambira pamenepapa kuti uno- munayenda bwanji kupita ku chipatala mpaka ulendo obwera kufika kuno eh. anthu akhale ndi mwayi woona kuti zoti unaomberedwa ah, mutafuna nditakuonetsa kumsanako Eh, sikutinso nkhani yonena kuti yobisa yani Ayi. koma tiku- tikufuna anthu n'zotheka kuona kuti pamene panaomberedwa ndi apa eh, five times five times Eh.
tipume pang'ono tikamabwera I- ukuyenera upite ku chipatala eh eh ya nde mwamwayi tinapeza anapeza munthu ozipereka odzipereka amene anati ine ndimutenga kuma 400 rand nde anapereka ndalama ija ndikunditengera kuchipatala nde titakafika kuchipatala Titalowa, adokotala anafunsa kuti, Bwanji ndinanena zoti munthu waomberedwa? Ndi pamenenu madokotala a- amathamangathamanga kumulandira fana ali pa wheelchair nthawi imeneyo imene anandinyamulira munthu uja. Ndiye anamutulutsa iye uja panja kundigoneka pa bedi. Koma atandigoneka pa bedi ndinapeza zokuti chest changa chafufuma kwambiri. Poti magazi amakhera m'mimba mapapo aomberedwa. Ndiyeno panali process yokuti mmene ataphwetse chest andipatsenso magazi ena chifukwa po- pophwetsa chest akhala ati ataye magazi ndiye ndimayendera matchini uku kunali awiri uku atatu ngati pamodzi ndinali ndi matchini 5 amene amakuthandiza kupuma ndi zina zotero. chilichonse pamenepo chinali ngati process ya matchini koma munthu ndisi- sindinakomoke ndinali moyo and ndimadziwa chinachilichonse chimene chikuchitika chimene chinangondisowekera kunali kuchoka umu kupita kumunsi kunaferatu koma kumaona kuti ineyo thupi langa ali ndili pa machini ndili pa machini kumayira kuona kuti awa ndi machini akuti awa ndi akuti awa ndi akuti and anandichotsa mapainti awiri amagazi okuda fa machini aja amachotsa magazi mthupi okuda amalowera ku chigawo china oyera amabwereranso mthupimo ndi atamaliza chest kuphwera ndi pamene anadzandiyikira madripi amadzi ndi magazi ena pamene pamene amamuyitana munthu uja kuti alowe ndiye zipatala zathuzi ukakhala kuti uli mchipatala amakuvula zovala zako zonse umavala gown ya mchipatala and zovala zija zimayenera zitumidwe ku- zitumizidwe kukhomo ndiye munthu uyu atabwera kudzatenga zovala timvese pamenepo Eh. akuvule zovala zonse umavulidwa zovala zonse ndiye zipite kuti amakupa amampatsa munthu adzipita nazo kunyumba chifukwa chani sindikudziwa komano ndi process imene imayenda zipatala za ku south africa and zaine zinapezeka kuti anampatsa munthu uja kuti zu- mukhoza kupita ndi zovala zi- mutenge izi komanso tampeza ndi wallet mthumba mwache mmene muli ndrama mutenge zovala ndi ndrama zi muzipita nazo and we- anamuza kuti abwera anditsadzike analowa ndikudziwa kuti akupita and ndinamuza kuti awayimbire abwana anga foni kuti ndaomberedwa koma chifukwa choti mantha munthu uja amagwira ntchitoso pa kampani pa abwana anga nde iye uja ndi mantha ndi mantha kuti ndikawauza kuti munthu uja waomberedwa ndinali naye limodzi kodi zindithera bwanji mwina ntchito indithere e, amaopa chifukwa amadziwa kuti abwana anga ndi kwambiri connected and amandikonda ngati mwana wapakhomo ndinali ngati mwana mmodzi wapakhomo chifukwa ine kuti ine ndakhala uyu- uyu akangofa uyu ine ntchito yanga yatha eh, ndiye anapezeka kuti iye uja anatenga zovala ndikupita nazo kukhomo kwa atafika kukhomo kuja sananenetu kuti chachitika ndi chani ananena patatha ngati izi tsiku fana anapita nazo usiku ndi munthuyonso amakhalanso mkati mwa kumpanda komwe komweko ndiye mmalo moti apite kumene amapita kuja anangobwerera kuti basi ndingopita ku nyumba atapita kumene uja mng'ono wanga sindimakhala naye kuti mng'ono wanga ali konko eni nyumba ya ine ndi mng'ono wanga zinangoyandikana anatenga zovala kumpatsa mng'ono wanga mawa lake kutacha pamene amampatsa zovala pamene amamuuza kuti mchimwene wako waomberedwa ende ali mchipatala nkhani nde ngono inavuta kwambiri fana kuti mng'ono wanga uja ndi amene anauza abwana abwana aja ndikuimbira foni kuchipatala atawauza kuti munthu uja zinadziwika ndaombeledwa 5 times ndi abwana anga chifukwa kuti anayimbira foni ku chipatala ine sankandiuza kuchipatala sananene kuti waomberedwa kangati ayi abwana anga adayimba foni amafuna adziwe ndiye anawauza kuti 5 times and eh, antchito amene amaphika chanchani amanena kumuuza mng'ono wanga kuti atangouzidwa abwana anga kuti ndaombedwa 5 times anaswa kapu ya tiyi ankamwa tiyi ati kunali kuzungu- amazungulira nyumba osamvetsa kuti zakhala bwanji komanso mwina inali nkhawa yoti koma amene ap- akhala moyo nkhani inali yoti 5 times simasewera kusafa waomberedwa 5 times iwe n'kukhala moyo simasewera anthu ambiri anaona kuti iyi iyayi kuliko zizakhala bwanji ndiye mwana wawo amene ndakula naye uja kunalibe anali ku kampu anamuimbira mwana wawo foni nzako waomberedwa atangomuuza mwana uja anasamukiratu ku kampu ndi ali amene atabwere patatha one week anapachira zovala zache ndikunyamuka atafika kukhomo anangosiya galimoto limene n'kutenga galimoto ina ndikumutenga mphwanga iyeyo n'kutenga chibwenzi chake ndikubwera kuchipatala atafika kuchipatala ndine nditasamutsidwa ndapita chipatala chachikulu ku cape town and plan yawo inali kuti ndipite pa ndege chifukwa chinali kuti amakayikira ngati ndingakafike malingana ndi ndi traffic pagalimoto mwina sisi traffic ya msewu ndiye anatenga risk kuti timutenge chifukwa choti ambulance inalipoyo inalibe oxygen opumira nde ananditenga opanda oxygen kwa chisomo cha mulungu ndinakafika kuchipatala ndi pamene aja amabwera mng'ono wanga mwana wabwana wanga kachibwenzi ka- ka- mwana wabwana wanga kachibwenzi ake atafika kuja dokota anawauza simumuona ameneyo wavulala modetsa nkhawa zokuti pano pali ku emergency nde sizotheka imene timati icu eh, ah, koma ineyo sindinaikidwe pa zinthu zina ineyo icu yanga inali yoti ndinangogona pa bedi ndimangoikidwa machini ngati okuti kungoona ndi koma anakana kuti simumuona simumuona ende ananeneratu ndiye chifukwa choti mwanayu kwambiri anali ndi nkhawa anayimbira bambo ake foni ndiye anzathu andalama ali ndi njira zawo anapeza zoti no maloya abwana ndi chipatala kukambirana ndikumulola mwana uja kuti abwere adzandione koma kwa 30 minutes koma abwere mawa osati andiona lero koma pamene pamene amanena zimenezi anali akuwafotokozera kuti m'bale wanu kuchoka kupita pakafa e ndingati chipolopolo chakhuza pamalopo kwambiri adzakhala chigonereni mpakana moyo wake wonse mutu wokha uzangogwira ntchito so amanena spinal cord ija amene imeneyo ndiye nkhawa zawo zinali zokuti okay olo atati wapulumuka ndiye adzangogwira ntchito adzingogwira ntchito mutu wokha pamenepapa ndiye titi- tidzamuthandiza mwa mtundu wanji ndiye akuti atanena zimenezo uyu mwana wa bwana wanga mkazi ake anakomoka pakuti onsewa ine ndinali nawo kwambiri connect chifukwa chinali choti mwanayu ndimamgwiriranso ntchito ndimalandiranso salary ina okay so mwanayu mumamgwirira ntchito mumalandira eh. kwa bwana konso zimatheka ndimalandiranso nchifukwa simumabwera kumudzitu iya kusabwera kumudziko ndi kokuti ya kuti mumakhala busy mwanena kale kuti mumakhala ize busy kwambiri Mm.
Eh, ndi- apo ndisaname yani chifukwa zikusonyeza kuti kumakhalira kugwira ntchito apa kugwira apa ntchito kugwira ntchito apa ine ntchito ndimatha kugwira olo until 12 o'clock chifukwa kunali zambiri ndimagwira ntchito zambiri ndimatha kupanga maboti kumapanga fiber glass ndimaphunzira umekeniki konko choncho nde ndimakhala ntchito zake zikungobwera daily wakomoka uyu eh ndiye akuti atamudzutsa atamutsitsimutsa anamfunsa kuti upitiriza kumvera zimene tingakuuze anati e ndiye uja anatenga foni yake nkumapanga likodi ndiye achipatala atamuona anamuuza kuti ya sizimaloledwa kupanga likodi udilite iye uja anati adilite koma sanadilite anamutumizira mng'ono wanga pompo kumutumiziranso mamunakeyo ndiye mamunake anamuuza kuti likodi wapanga panoyi usayerekeze kupanga share ndi mayi anga pa mayi anga ndikuwadziwa zimene anena adokotalazi akhala kuwauza anthu kuti mwina mufa adokotala zimene anawauza iwo zimasonyeza kuti ine moyo palibe sindingapulumuke okay so dokotala ananena kuti "Ah, uyu mulibe mtima Eh. uyu akumwalira uyu uyuyu uyu wavulala modetsa nkhawa iwe mwini wake umaziona bwa sindimadziwa kuti anthu akukambirana zimenezo koma kuzionano pa mashini mmene mashini anandizungulira ineyo pamenepopo ndinangolimba mtima kuti tsikulo kaya ndimwalira usiku umenewo chifukwa munamwalira tinalimo anthu atatu ku emergency kumeneko mmodzi anamwalira ndili konko ndi pamene anamwalira mmodzi tuma ineno nkhawa imakhala kuti pakati pa ine watsalayu ndi ineyo ayambe kupita ndi ndani
mwina kumangoti mwina kapena ndikhale kuti ndili kumapeto kapena pamenepo nkhawa tinali nayo basi chifukwa kumaona kuti ndinali ndi zipolopolo mthupi nthawi imene sanachotse zipolopolo zina zimaombedwa nkumatulukira nkumapita koma zina zinali apa ende zimachita kuti akagwira amafila kuti zipolopolo ndi izi ndiye ananena zokuti akuyenera andichotse ndiye ndinachita mwayi kunabwera madokotala aku germany analipo folo adokotala anabwera kudzandiuza kuti wachita mwayi lero upangidwa treat ndi madokotala ochokera ku germany ndi amene anachotsa ine zipolopolo ndiye koma before ndichotsa chipolopolo kunali kuti no anthu aja abwere fo akambirana ndi anadzabweradi atabwera anadzauza kuti no ndinali ndikugona koma ife kuti mwanayu amandimva kwambiri ndikuyankhula chichewa anazolowera dzina lomana kuti achimwene mwana wa bwana ngayo mm. amangodziwa kuti achimwene tikunena ngati kuti no brother mm. ndiye uja anapeza kuti no atalowa ine poti ndikugona anadzandigwira pachipumipa achimwene ndiye ndinadabwa ndiona ngati ndi mng'ono wanga chodzangotsegula maso chonchi ndipeza kuti ndiyeyo wabwera waima apa mkazake waima apo mphwanga waima mbali yawo pamene ndikuti mphwanga mfuya ataonenija akulira ndikupika sainzi kuti mpakana ndimuyitanitsa amaona maliro oti amene ameneyo ndikuti zina zokuti kwa iyeyo amaona kuti nditsala ndekha pano ndiye ndinamuyitanitsa kuti tabwerani akulu inu musadandaule mulimbe mtima ndinu munthu wamamuna makolo aja kumudzi akudalira inu ndi ineyo ngakhale nditati ndapita ndizoya ndadziwa ndasiya munthu mbuyo muno oti atha kuwagwira ntchito ma- kuwagwira dzanja makolo nde ndinangomuuzabe mwana uja amutenge adzipita naye chifukwa choona kuti amalira kwambiri ndinamuuza mutenge mwana uja uzipita naye pana kukacha mudzabwerenso mudzandione ananyamuka nkumapita atapita ine ndinakhala ku emergency 4 days anandichotsa zipolopolo anandichotsa ziwiri atachotsa ziwiri zija kunabwera dokotala wamkulu amene ali profesa amene anadzapanga direct kuti akuyenera andisinthe bedi ndigonere bedi oyendera magesi amene samangopereka kwa munthu wina aliyense ndi bedi special amakhala ndi mu- anthu ake ineyo ndimayenera ndikhale ndi bedi ameneyo nde anandisintha nkundiika pa bedi ameneyo ndikunditulutsa ku emergency nkundipititsa ku ward imene timaiti high care so kuti no china chonse chimene inali ku wadi kumeneko china choti chikhale chakuti no anthu adzikhala pafupi pafupi ndi iweyo chifukwa tonse tinali kumeneko tinali anthu kuti tavulala kwambiri chifukwa amaiti high care ndiye zipatala za ku south africa umakhala wekha sumakhala ndi guardian ndi iweyo ndi madokotala anthu amangobwera ma hour awo akuone adzipita zakudya chanchani amapanga okha za mchipatala madokotala. kusamba kukusamalira china chilichonse chimachitika mkati mwa chipatala and zimenezo zimachitika komano lachitatu lachinayi lina lililonse mwana uja amene azabwere 7 koloko ikamati 7 koloko ndimadziwa kuti kangwana 7 lachinayi mwana uja akutulukira ndi amabwera ndi zakudya chani eni mafika sanzo no before kubwera mwana uja ako anandipatsa kafoni kakang'ono kwa ndimachita no kuwauza anthu kuti mundiyankhire mundiyike kukhutuko kodi nthawi imeneyo kudya kumatheka ayi so za- zakudya zi- zi- zimabwera chani ndimangodyetsedwa zikabwera ndekuti ndidikire nesi wina Eh, koma ndikuti umatha kudya chakudya chimatha kudya bwinobwino and ndimadya even tsiku limene ndinafika kuchipatala mawa lake ndinauza ndifuna tiyi kudya bwinobwino and chifukwa china kuti ndinali ndi magazi mmimba anandibola uku anaika pipe drain pipe imene imakatenga magazi amene akukha paja akumakha paja kumawatulutsa panja ndinakhala nayo kwa wiki itatha wiki anadzayichotsa mpaka napano pali ma stitches pamenepo pamachita kuoneka eh kudyako timadya and zinapeza zokuti no ndili ku high care zinthu zinayamba no kusonyano kuti zinthu zikuyenda chomwe ndina zinthu zinayamba kusonya ndinali chigoneleni chonchi mikono sindingapange chonchi ndiye wiki itatha wiki anabwera anesi mmene ndapanga chonchi afuna andifundukule bedsheet atafundukula bedsheet ndinadzatenga mikono nkupanga chonchi anadabwa nazo kuti iwe ndiye zimenezo wayamba kupanga liti ndikuti nanenso ndaziona pompano tapanganso ine kudzapanganso kupititsa pansi ndi pamene no amamuyitana nzache dokotala tabwera iwe uyuyu uyu kuchoka umu kupita uku kunafa koma apapa nditabwera kumfundukula bedsheet mikono yake yayamba kugwira ntchito zakhala bwanji zikukhala bwanji paja amanena kuti akuluwa pamalopo ngati panangokandika nde zinthu zibwerera zimene tinayankhula ife ndiye atadzabweranso mwana uja ndi m'bale wanga uja kudzaona mmene zikukhalira anthu anali mchisangalalo koma kundigwira m'mapazi uku sindimamva china chilichonse uku ndikuti kuneko kunafa uku manja ndi amene anayambirira kubwera paja pano kugwira mukumamvatu pa eyayo lomwe ndikuunyamula apa Mm. kumaunyamula bwinobwino Mm. Eh, ndiye ndokuti ntatero napeza zokuti ndakhala umeyo cha kwa wiki ndizili mchipinda ndakhala mawiki atatu kuphatikizira ndi ku ICU china chilichonse Mm. ndinatuluka kumene kuja ndikupita ku spinal recovery imene inali ngati last floor of a building ikhala ndi ya 6 or 7 floors then napita komalizira kumwamba ntapita kumene kujako anandinyamula pa bedi yemwe uja chodzandilowetsa pa khomo ndikudabwa kumalo kuja paliponse pali ma tv kumalo kuja kuli kokongola kwambiri ndipo ndinazindikira kuti ah, kodi kumalo kuno kumachitika chani ndinafika andichotsa bedi umene uja andipatsanso bedi wina ende mabedi onse anali kumene kuja anali mabedi ake abwino a technology oti chonse umapanga wekha pa bedipo ufuna udzuke palibe akudzutse uzingodzutsa wekha ndi remote ufuna utani uma- bola ngati mkono ukugwira mkono ogwira koma ine ndinali ndi tsoka chifukwa mikono yangayi palibe imene imagwira ntchito ndimangotha kupanga chonchi koma manja sangapange china chilichonse ndikuti anzanga onse azikhala akudya zakudya zawo ine nzidikirira munthu kuti abwere ndiye imandiwawa kuti zakudya zanga nthawi zambiri zimakhala zazizira chifukwa chonena kuti sindingadye ndekha nde ku spinal recovery kunabwera dokotala wamkulu ndikudzandiuza kuti akulu inu mudikira kuli anthu atatu akupita ku rehabilitation center uyo ndi uyo inu ndi wachitatu koma samamuuza munthu kumene nauzidwa ndikuti okhe chabwino anthu amene amayanena anali atatha wina miyezi 7 kumeneko wina miyezi 6 zimafika mpaka na chaka ali kumeneko kudikirira kuti rehabilitation center akuvomereze ndiye ine podziwa kuti ndidzakhala wa nambala 3 ndimadziwa kuti lero pa week or pa two weeks amatenga munthu mmodzi ndimatha kuziona ndikhalako mwina miyezi iwiri nali nditakhalako mwezi so napeza zokuti dokotala anangobwera akuti ukonzeke udzipita ine ah, amene akupita ndi anthu enawo ende onsewa akhala miyezi 7 wina chanyani ndiye ndapeza zoti nano dzina ngati lija litatuluka linatuluka linali langa lokha kuti ndinyamukire ndizipita ena aja kuwasiya awasiya anthu ananyanyala chakudya zitheka bwanji munthu wangobwera kumene akunyamuka kuti azipita ife tikutha chaka kunoko tikudikira kumalo kuja nde ndapeza kuti anabwera kunditenga kundisayinira china chonse ndikunyamula napita ku Cape- timati Western Cape rehabilitation center kumene ndinapitako ndinakhalakonso mwezi eya miyezi itatu ndikupanga ma physio ndikuphunzira kudya ndikuphunziranso kuti mphamvu zibwere mm. ndiye napeza mpaka ndaphunzira kudya kuyamba kumadzidyetsa ndekha kuyamba kumakankha wheelchair ndekha koma kuti ndingakhale chonchi sindingakhale pa mpando ndiye ndidzigwera kutsogolo ku nthawi imeneyo nde amandiphunzitsanso balancing kuti ndidzitha kupanga likapa ina yonse koma kumene kujako ma physiotherapist amene anandiuza kuti ineyo mapazi anga palibe chimene akuona sangandipange mafizo kumapaziku anamandipanga mapazi- mafizo kuchoka mchiuno kupita kumwamba ukuku palibe chomwe amaona ati iwo kwa iwo palibe chimene amaona and anamu- anawauza abale anga kuti ineyo kuchoka kupita uku sindimamva china chilichonse koma kwa ineyo ndimakhala ndimamva china chilichonse ndimayendera catheter pipe yokozera ndimamva ndikamakodza ndikawauza amati ndikunama mpaka na tsiku linafika kuti ndinamuuza dokotala amene amandiyang'anira kuti ayichotse atachotsa ndipeza ndiyamba kukodza pandekha ataimva nkhani ija anala- anachita manyazi nkubweranso ndikuti tamva kuti ukukodza wekha ndikuti "Eh, ndinakuuzani anali anthu ashoko kwambiri fa- kwa iwowo amandipangira zinthu zoti ine analibe chabwino tsopano mwina tikhale ngati tathamanga kwambiri malingana ndi nthawi Eh, ulendo woti mubwere kuno eh. chinachitika ndi chani ulendowo chinachitika nchokuti nthawi yanga yotuluka rehab center itakwana abwana anga anayitanitsa meeting akazi awo mwana uja mkazi ake mng'ono wanga ndikunena zokuti timaganiza zoti akatuluka ambika iye wapita ku malawi malingana kuti chisamaliro kumene chitha kukakhala chabwino makolo akakhala pafupi pamene kunoko iweyo mwamuuza mng'ono wanga umakhala ku ntchito ine ndimakhala ku ntchito mwana wanga sakhala pakhomo tikamamutsekera mnyumba kuno kuti apange recover azikhaso ndi mastress kuti apite kunyumba ndiyeno nkhani ija itafika pabwalo onse amayikanirana mwana uja anangodzuka kuwauza bambo ache kuti mupite mumuuze ine iyayi chifukwa munthu uja ndakhala naye kwa nthawi yaitali ndikamuuza naona ngati ndikumponya pansi pa basi nawonso kumakananso anamusiyira mng'ono wanga mng'ono wanga poganizira ndimene amandidziwira kuti sindilola anali ndi nkhawa ndiye anadzabwerabe poti zi- ayo ena banduzi pana amadzandiuza kuti akulemi akuti inuyo mukatuluka muzirani mudzipita zimene amazo amene nalili kuti monday ndikutuluka friday ndikuti amatero ine ndinangoti okay chabwino kwa iye ujano ananena kuti usadandaule ndikupangira lendi uzikhala pa lendi ndiye ineyo ndinamuuza kuti okay chabwino okay iye uja ananena kuti uthenga wabwera kwa bwana eh mukatuluka ku chipatala tizipita muzipita koma inu simupita ndikupezerani lendi pena pake Chifukwa- ndi mphwanuyu amene mphwanga chifukwa amadziwa kuti sindilola simumafuna kubwera kuno ineyo tu ndikudziwa ndinachoka kuno ndikuyenda ndikupanga zinthu zanga ndiye ndikabwere kunoko ndisakuyenda ndinkakana chabwino eya ndiye anapeza zokuti no litakwana friday ine ndinayimbira abwana anga foni nkuwafunsa ananena kuti eh ndinakana pa foni kuti ine sindipita ku malawi mpaka na bwana anga ananyamuka usiku ndi mwana wawo kubwera ku rehabilitation center kuti tikambirane anabwera mwini wake nkundiuza kuti unyamuka ndikuti sindipita ndiye anandifunsa mafunso kuti chifukwa chake chani ukukana kupita ku malawi unapha munthu nde ndinawuza kuti ineyo makolo amadalira ine and ineyo pandekha sindingakadzithandize mng'ono wanga sangayang'anire nayang'anireso makolo ineyo sindipita faya zimene ndanenazo okay ife tizikupangira china chilichonse tizikulipira salale ukakhala ndi vuto neso malawi udzitiuza tizikutumizira mankhwala chenja tizikugulira upita nazo ngati zili zimenezo mudzindipasa salale ndipita ndi mmene tinakhala tili ndi agreement nditatuluka friday ndimayembekezera ndikhala one week ndizibwera osati kuti anthu aja adula kale tikiti koma vuto linavuta kuti passport yanga inali itapanga expire ndiye kuti ndikwere ndege zinakanika anadulira tikiti ya basi ndi mmene no ndi- ikakhala kuti apanga expire basi umathokwera basi manda ndimayendera eh, travel document and ndege yonse zinakatha kutheka kumaphuma ndimene ndinapangisa Oh, so chifukwa kuti umadwala ndimadwala ndimayendera travel documents so za passport yanga sindinaonetsa komanso maboda sindimatsika fanani ngati munthu kuti no ndili ndi travel document komanso ndikudwala nde friday litakwana ndinapeza kuti no anakandigulira zinthu zovala china chilichonse ndinabwera nacho kumalawi ndi chochita kugulidwa chanyuwani so no china chilichonse changa chimene ndili nacho chili- chidakasiti ku south africa nyumba yanga inangokhomedwa galimoto yanga ya kampani panopo ili park mu garage palibe amene akuyendera ananizazo china chilichonse chako chimene umagwiritsa ntchito Ko- mumayankhulana ndi abwana kwambiri
ama dzulo animbira foni kwambiri timakhala ngati munthu ndi mwana wache abwana anga akazi Eh, amafuna azidziwa moyo ukuyenda bwanji Eh, ndi saname no zimene analonjeza amandipangira so mwina tifike kumeneko mwanyamuka mukuti ponyamuka kunali misonzi eya chifukwa ena kuti nditachoka rehabilitation center kuti ndikupita ano kukhomo komwe ndimakhala nyumba yanga ili ngati pa entrance polowera pa gate ifana ndikumalo kwakukulu kwambiri abwana anga ili akali be chapa mtunda pang'ono mwana wawo uja ndamene anabwera kuzanditenga ndikundisayinira mapepala china chilichonse anali mwana uja ndiye tafika ku khomo mwana uja sanayime pa nyumba panga anayenda direct ku nyumba ya makolo ache and sindinadziwe zoti anthu aja ali panja akundidikirira onse antchito abwana ndi azinzawo anthu ena amene amandidziwa azungu nditangofika kuti pamene pajapo kunano kungoona anthu chonchi ine misozi imangogwa anthu aja ndikubwera kuthamangira pa galimoto iyayi usadandaula ukhala bwino koma sikunali kulira kuti ndikudandaula komano emotion kuti no ndikusiyana ndi abale zinthu zinandikhuza kwambiri no kuti panachuluka anthu kwambiri and onse amaoneka kuti anali more concern za moyo wanga ndiye mwana uja ano atayankhula ndi makolo ache mpamene mwana uja amanena kuti mupite mukamugulire zinthu za ulendo Ndiku- ndimuyendetsa kaye pang'ono ndifuna ndimuonetse ziwiri zitatu ndiyeno kunali no ntchito yoti mwana uja andionetse ziwiri zitatu zimene zachitika ine ndili kuchipatala ndiye anandi tinayizungulira galimoto kundionetsa "Ah, ndagula galimoto iyi taona ichi ndaika apa chifukwa icho amanditenga kuti ndi munthu mmodzi amene angamandiuze zinthu zache chabwino ndi nthawi tingothamangako agula zinthu kuti mukubwera kuno kumalawi Eh. mwakwera basi eh, nakwera bus cape town ma arrangement akuno anayenda bwanji ma arrangement akuno munthu kuti kuchokera ku, ku mafizo ku south africa Eh. ukuyenera kuti ufike kuno uziyang'anidwe ndi makolo komanso ulandire chithandizo eh, ineyo pobwera ndinabwera ndi mankhwala a miyezi itatu anandipatsa apereshoni zene mankhwala ende anandiuza kuti so anipatsanso ena miyezi itatu nabwera okonzeka ndiye arrangement yakuno inaenda kuno nditachoka kumene kuja kubwera kuno ndinafika kwa Wenela kumene anzanga anabwera kudzanditenga malo mopita ku nyumba ndinagona ku bangwe kuno kumene yeo ija ndimafuna ndikakumane ndi anthu ena ndi ena kuti maplan awo no tione chifukwa nena ndipite ku Queens nditani zinthu ngati zimenezo ndiye zitatero ndinapezano titapita ku nyumba tapita ku nyumba anthu anali osangalala pondiona ndili moyo iwo zokuti sindikuyenda analibe nazo ntchito zoti mwana wawomberedwa ku south africa nthawi yomwe umavutika a- uthenga kuno unapeza ndithu ndinamuuza mng'ono wanga kuti asauze makolo koma anali atauza kale ende akuti mayi anga anatha three days asakudya ndinkaopa zinthu ngati zimenezo ndiyeno atazaona kuti no ndidakali still moyo anayamba kumalimba mtima kuti "Ah, ngati wakhala mawiki atatu miyezi mm. chanchani ali moyo ameneyu akhala moyo basi e, nde kufika kunyumba kukumana ndi abale aliyense anali wokondwa kuchezera chanchani ndi pamene no timapangano ma arrangement ena kuti no kuchipatala kumenekoko anandipatsa makalata osonyeza kuti ndikabwera kuno ndikuyenera kupitiriza ma exercises chabwino nali ndi makalata akuvomerezeka chabwino wakhala uli malo amene ukumachita mafizo sindatchula mm. pa zifukwa zina eh, mafizo akuyenda bwanji ah, mafizo akuyenda bwino Ndinabwera kumene malo amenewa miyendo yanga isakutakataka ndikungokhala kumangopanga ma exercise kuti ukumati mwendo ukumatheka kutukula hey, komanso kukugwira choncho kumatha kumkweza hey, even zonsezi mm. zimene sizimachitika nthawi yomwe. sizimachitika
nthawi zonse sizimachitika Mm. Eh, and zonsezi zikuchitika kumafizoko Mhm. and panopo nthawi ino ndayamba kuphunzira kuyenda okay Yeah.
watenga nthawi yatali bwanji kupanga mafizo chibwereni kuno ku malawi kuno nthawi ino ndi mwezi ndi hafu Eh, i think tatikhala two weeks before I think ndinayamba december Eh, so two weeks two months Two months. imene ya Ukupanga mafizo. ukupanga mafizo so ukusiyanisa mmene umabwerera ndi mmene ulili pano eh mene ndinabwerera ndi mene ndilili pano mm. zosiyaniratu kwambiri. mikono umagwira ntchito muno mene mkono uwu ndi umene ndikudyera uwu mm. ukugwira ntchito kwakuti utambasule chonchi sunafikepo okay u- umatheka kutambasula ukutere Bwino bwino. uwu ndili ndi splinter imene ndimavala pogona imene uma- umagona utapanga chonchi oho imaongola zala imaongola zalazi oho komano kuti no kugwira ndikugwira bobo koma no kuongola ndikumene kwangotsalira kuti kubwere chabwino eh koma zina zonse ngati zokumva kuwawa nthupi ayi ndilibe ululu wina uliwonse and eh, timasewera basketball kutani kutani so no ndilibe ululu koma munthu amene ali ndi ululu sangasewere basketball tibwere za ubale wako ndi abwana ako Z- zandipasa chidwi kunena kuti anakulonjeza kuti pita ku malawi salary uzilandira eh zina ndi zina zomwe ukuzifuna pa moyo wako uzitiuza eh kodi zikuchitika kwambiri Eh, kwambiri nimalandira mm. mwezi ni mwezi nimalandira osatso ngati ndalama zochepa ndalama zambiri sitingatchule ndalama inde koma mu- bwanaso mmayankhulana kwambiri kuimbaso foni and dzana dzanali mm. andiuza zokuti ndikamapanga mafizo aone kuti ndikuphunzira bwanji kuyenda ndiziwatengera ka video watumizire ndiatumizire and akuti andiuza kuti akutikudikirira ntchito sizikuyenda bwino pakhomo moti ifeyo tikudikira usamasewere upange zakuti umalize zakozo ukamaliza uzibwera akuti tuku nka- ukalowa ku mafizo ndi ntchito simakhala masewera amakhala serious ndipo anthu aja amagwira ntchito yotamandika mm. chifukwa zimene amapanga ndizo zokuti ineyo kwambiri ndikusiyanitsa mafizo aku south africa ndi akuno kuja kuli ndi zipangizo za makono koma sakudziwa ntchito bwinobwino kunoko ndangokhala nawo two months ndapeza kuti munthu ndayamba kutani kusuntha miyendo umayenda pamene kumene kuja ndinakhala miyezi itatu kumafizo koma olo kudzuka pabedi sindimatha kudzuka ndekha kubwera malawi kuno pano ndimadzuka ndikumasamba ndekha kudya ndekha amangondithandizira mdzukulu wanga apo ndi apo malingana nkuti mwina pamafunikabe kuti munthu akuthandize sunafike pa kuti ungazipangire china chilichonse koma tikapita kosambako amangondisiya kumene kuja ndisambisambe ndizipukutepukute angobwera iyeyo kundipanga kundithandiza ndikwere pa njinga
tikupita kumapeto a macheza athu aliyense wachinyamata ambiri akutioneranso pano amakhala ndi mtima ndithu onena kuti ine ndizazimire pandekha ndizathandiza makolo ndizakwatira ndizakhala ndi moyo wabwino ndipo imodzi mwa njira kapena malo amene amafuna akasake ndi ku south africa komanso kumene kuku ndikoopsa malangizo angakhale otani sindikunena kuti anthu asamapite sizingatheke Eh, ayi. komano malangizo ako angakhale otani amoyo wa ku south africa soti kuopsezanso ya Eh. koma ndizoti iwe zinakuchitikira mwinaso watha kuona kuti ah, ku south africa umoyo ndi otere Eh. munthu akamapita azikonzekera bwanji nkhani ya ku south africa ineyo malangizo anga amene ndingapase achinyamata masiku ano ndokuti osathamangira za ku south africa ngati pali mwayi kuti utha kupanga business ku malawi kuno kapena pali china chake ungapange kuno zipanga ku malawi konkuno fanena kuti south africa amene ndikudziwa ine amene ndinkapita wakale si wapano kalekale anthu amayima pa maloboti ndikumatengedwa ku zintchito panopo anthu amayima pa maloboti wiki yonse olo mzungu wobwera kutenga ndiyeno malangizo atoka uno kuti dziko lija ndi dziko loyipa loopsa ndingonena ndi dziko loopsa inde ndi dziko lino kuli ndalama koma osathamangira kuti tipite ku south africa ngati ndalama ya passport ija tili nayo kuli bwino kuyesa business monga ngati ineyo ndachiona kuti kwa ineso ndizilangiza ndekha kuti pa zaka zimene ndakhala kuja sindimadziwa kuti kumalawi kunoko pali mabizinesi ena amene munthu ungapange ndikumapeza ndalama ndiyeno ndachiona kuti no ndikati ndamaliza zimene ndikupangazi ndipanga stab- ndipanga za business before kuti ndinyamuke mupitaso south africa ineyo ndipitaso kumene fanana kuti kumeneku china chonse changa chinatsala E- and galimotoyo a insurance tinathana kale anapereka china chilichonse ndalama nde zidakali still so mwanjira ina katundu adakali south africa chilichonse chidakali south africa mm. pamene wina kuti akunyamuka lero ndiye kuti afuna akayambire wani amene akayambira wani ndiyeno ndingonena kuti tisamathamangire popanga madecision kuti tipita ku south africa mm -hmm. tiziyamba kaye taonetsetsa kapena kufufuza mm -hmm. fano zimene zimachitika kumenekoso zimakhala zinthu zosavomerezeka mm -hmm. anthu ena amatha kuyitana munthu kuti abwere ku south africa kubwera kuja nkumuzimitsira foni kapena iyayi kumulonjeza zinthu zimene uja sadazipeza nde tisama abalewo tisamawanamize zokuti mwina umoyo muja umatheka ufulu uli kwathu kumalawi kulibe ufulu south africa kulibe ku south africa sungakhale ndi makobiri ndi kumadya mosangalala kumalawi kunoko tikakhala ndi makobiri athu munthu atha kuyimika galimoto apo opanda munthu kumubera pano south africa sungayike galimoto panja iweyo nkuchokapo mwina uzayipeza galimoto ija mamira ilibe ayi olo ayiba galimotoso yatunthu ndiyeno ufulu weniweni kunonso okuba aliko koma mwina kapena kabedwe kusiyana eh? kunokotu okuba kuno ndokuti amaopa akaona anthu inu simungaberedwe masanasana anthu akuona pano south africa akuberani muli ndi azinzanu mukuyenda limodzi anthu amakhala chete kuti ndikayankhulira ndingabayidwe ndine kuno kumalawi sindinazionepo munthu mukuyenda munsewu wakuba ndikubwera nkukuyimitsani nkumambera nzanu pamene paja anthu akuona anthu akuona kumalawi kuno kulibe and kumalawi kunoko sitima- si chisawawa kumva kuti munthu wabayidwa waphedwa chifukwa chokuti no anapemphedwa ndalama kana amafuna ambere foni
inetu ndithokoze kwambiri kuti munatipasa mpata kuti ticheze zikomo kwambiri kodi mkono ukumpa u- chonchi mwati zingatheke awu Chon- titakuta chonchi zikhoza kugwira Eh. funso lomwe sinafunse kodi munakwatira ku south africa ah Ntha- nthawi inatalika ya ya ndokuti Eh, kulibe nzula kumene ayi ne ni mamuna Eh. nali nchibwenzi chibwenzi chokha eh nali nchibwenzi chinalipo pano pachata panopo chinatha kungovulalako ah osati kuvulalako koma malingana ndi zifukwa zina m'mbuyomo eh munasiyana kuvulalaku kwabwera zimene ndiye no ndili no ndekha
akaona anthu kunena kuti a mr ndeule akamuone kuti ni munthu wadapada ndosakwatira ine ndi munthu osakwatira chabwino ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri mmenemo ndithu ndi mmene tachezera ndi simeon Ndeule, amene amagawana nafe nkhani yake. Iyeyi ngati wachinyamata, mmbuyomu anaganizapo zopita ku South Africa kuti akasake ndipo ali kumeneko ah, zinthu zimayenda. Mwatsoka moyo wa ku South Africa ndi woti eh, chikakhala kako kokha yayi, aliyense amakhala kukulonda eh, anamuombera 5 times zomwe zinamubweretsera mavuto pa moyo wake. Komabe kumuona chonchi ndi chisomo chifukwa tikunena pano akuti ndithu zikutheka kupanga ma exercise uh, akuphunzira